glory and honor because of this beautiful time once again that the Lord has given us.
kwa ambuye kukhale ulemu ndi matamando mu nthawi imenenso mulungu watipatsayi
For sure, He is the one who purposes and directs all things.
iyeyotu ndi yekhayo amene amalongosola ndi kulola zinthu zonse kuti zikhale choncho
Now it's the continuation of the book of Ruth.
ndiye lero tikhala tikupitiriza kuchokera m'buku la rute lija
It's a book written by the name of a woman, a girl by the name Ruth.
buku ilitu ndi buku lomwe linalembedwa ndi kuyikidwa mutu onena kuti rute dzina la munthu wamkazi Ruth, it's a picture of the church of the elect, the church of Christ. ndipo ruteyo ndi chithunzithunzi cha mpingo wa khristu umene ndi anthu osankhidwa Which means it has been written by the church itself about her husband, that is Jesus Christ. zomwe zitanthauza kuti buku ili linalembedwa ku mpingo wace wa yesu khristu amene ndi mkazi wa khristuyo
There is mysterious things that we have covered almost three weeks or four weeks ago.
Takhalatu tikuyang'anamo zinthu zingapo zimene taziona zimene ndi zinsinsi kwa masabata amene takhala tikuyang'ana buku limeneli. Because looking upon the history of this woman, there is nothing that we can point that it is good for the woman to be written, to be his her name to be written in this book. Chifukwa kuyang'anira ndi mbiritu ya mzimayi uyuyu Ruteyu, sitipezamo tukena kalikonse kabwino kopangitsa kukhala ndi dzina lokalembedwa mpaka na m'baibulo Because she's coming from the dead god, the god of Moab.
chifukwa iye uyu amachokera ku milungu yakufa milungu ya ku mowabu God left Moab and its gods to themselves but took Ruth to himself. mulungutu anawasiya mowabu ndi milungu yawo kuti akhale kwa okha koma nkungopatulako rute yekha
We saw how Opa had a decision to draw back. And what makes Opa to draw back is the same thing that makes Ruth to cling forward.
nde tinaonako za olipa amene iyeyo anabwerera m'mbuyo ndipo chinthu chomwecho chimene chinampangisa lute kubwere- azati olipa kubwerera m'mbuyo ndi chomwecho chomwe chinamlimbikisa lute kuti apitebe chitsogolo Because
uh, that preamble time, we saw Naomi speaking to the ch- uh, to these ladies about herself. That makes Orpah to draw back.
chifukwa nthawi yakumbuyo kuti tinaona za mmene rute mpongozi wawo wa azimayi awa wa- mmene analankhulira za iye yekha zomwe zinapangisa kuti olipa abwerere m'mbuyo The same word that makes Orpah backslide, draw back, are the same word that makes O- O- Ruth to cling forward and encouraged.
ndiye mawu ake omwewo amene anapangisa kuti olipa agwe abwerere mbuyo mawu ake ndi omwewonso amene analankhula naomi uja amene anakalimbikisa lute kuti apite chisogolo ndi kulimbikitsika
The word separates two.
ndiye mawu amasiyanisa It separates the elect from unelect.
ndiye amapatula ah, osankhidwa kuwachosa pakati pa osasankhidwa It separates the saints from the sinners worth for Ndiye hell. amapatu- amapatulatu iwo oyera mtimawo pakati pa anthu ochimwa amene akukawonongeka
He separates sheep from goats.
ndiponso kuti amama- amapatula nkhosa pakati pa mbuzi He separates Ruth from Orpah. ndi mawu ake omwewo amene anapatula lute pakati kuchoka kwa, o- kwa olipa So the message, the gospel has got power to divide, to separate.
ndiyetu uthengawu uli ndi mphamvu yogawa ndi kulekanisa Which means we are preaching the dividing message that will sift others from others. zomwe zitanthauza kuti timalalikiratu uthenga umene ndi wosefa wogawa umene uzasefa ena nkuwasiyanso ena The message itself has got power to separate, not that we made a decision to separate people by sighting. No. ndetu ndi uthengawo umene uli ndi mphamvu yogawa osati kuti ifeyo kuti tili ndi mphamvu yoma yomagawa anthu kapena kuwapatusa anthu ayi What a comfort to be one of the people that God encourages and that he, she or he shouldn't draw back.
komatu ichi nchilimbikitso ndi chokondweretsa poona kuti ndi- ndikukhala mmodzi wa iwo amene mulungu wawalimbikitsa kuti asabwerere m'mbuyo To conclude on this point, we see that It's God Himself who upholds us with His grace so that we should continue in this grace.
potsindikatu pa mfundo iyi tiona kuti tu ndi chifundo ah, ndi chisomo chokha cha mulungu chimene chimatilimbikitsa ndi kutikhazikitsa kuti tikhalebe mchisomo chimenechi Today, Ruth chapter 3, verse 10, but I'll start reading verse 9 just to pick a picture.
ndiyeno lero tikhala tikuyang'ana mu mutu wa mu ruteyo mutu wachitatu ndima yake ya khumi koma tiyambira mu ndima yachisanu ndi chinayi kuti tikhale ndi chithunzithunzi cha zimene tikuyang'ana
Verse 9 it starts by saying, And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth, thine handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman redeemer.
ndiye ndime yachisanu ndi chinayi yayamba nkuti nati iye ndiwe yani nayankha iye ndine rute mdzakazi wanu mufunde mdzakazi wanu chofunda chanu pakuti inu ndinu ondiwombolera cholowa
So the first thing that we have already covered, we saw that the church met with Christ during the midnight. ndiyeno chinthu choyamba chomwe tinachiona kale nchonena kuti mpingo tu wa khristuwo unakumana ndi khristu usiku Boaz met with Ruth during the midnight. ndipo boazi anakumana ndi rute usiku
The second thing, we saw that Ruth saw herself naked and needed a skirt from Boaz. ndipo chinthu china chachiwiri chomwe tinachiona nchonena kuti rute an- anadziona yekha kuti iyeyo ndi wamaliseche ndipo akufunika kufundidwa kapena kuvekedwa ndi boaziyo And she saw that she is a handmaid before Boaz.
ndipo iyeyo anadziona kukhala ofunika kuwomboleredwa ndi boazi She saw that she is a handmaid before Boaz. iyeyo anadziona kuti iyeyo ndi mdzakazi kwa boazi
Meaning she saw that she is not fitting to be the wife of Boaz or to meet with Boaz. She is just nobody, but she is in need of grace.
zomwetu zimatanthauza kunena kuti iyeyo amaziona kuti sali kanthu pamaso pa Boazi ndipo palibe kanthu kabwino kamene Boazi akhoza kuyang'ana mwa iye chifukwa chake anafunika chisomo Now, the last statement it says of verse 9 For art thou a near kinsman.
ndiye ndime yomalizira musa- mu- mu- ah, munkhani ya yomwe tawerenga kuchokera mu mutu wachisanu ndi chinayi wa buku la rute akulankhula kuti pakuti inu ndinu wondiwombolera cholowa
What makes Ruth to speak that Boaz is her kinsman? It means her eyes were opened and see how Boaz will redeem her.
ndiyeno chimene chinampangisa rute kuti akamuone boazi kuti iyeyo ndiye omuwombolera cholowa chake ndi chifukwa chonena kuti maso ake anatsegulidwa ndi pamene iye anakaona kuti Ru- ah, boazi ameneyi akhoza kukhala omuwombolera
Before it pleased God to open our eyes, we see Christ as just a mere man. ndipotu ngati mwa- nthawi imene sikunakondweresa mulungu kutsegula ma- maso athu ifeyo tikhoza kumamuona iye monga munthu wamba So we preaches about Christ in, one- in anyhow that we think. ndiye timalalikira za yesu khristu mwina mulimonse mmene tikuganizira But this is not preaching, but just noising. komatu kumeneku sikumakhala kulalikira kumangokhala phokoso basi But when it pleased God to open our eyes and see Christ as our kinsman, redeemer, is when we saw him, Christ, with its beauty.
koma ngati kutakomera mulungu kusegulira maso athu kuti timuone khristu monga wotiwombolera pamenepo mpamene timaona kukongola kwake kwa khristu There is no beauty on Jesus Christ without our eyes opened while we are blind.
Kulibetu kukongola kwa Khristu kumene kumaoneka pamene ifeyo maso athu ali akhungu osatsegulidwa kuti timuone Iye. Because the blind eyes never sees Christ. N'chifukwa chake maso akhungu samaona Khristu. If you are blind, you never see Christ, you just foolish yourself and see Christ as just a mere person. Iweyo ngati ndiwe wakhungu umakhala uli mchi- mu uchitsiru mwako m'malo mwake Khristu umamuona monga munthu wamba.
But when it pleased God to open our eyes, then we see him as our kinsman redeemer. komatu kukakomera mulungu kutsegula maso athu kuti timuone iye pamenepo tidzamuona iye monga wakuti- muomboli wathu Verse 10 of today. ndiye ndime ya khumi ya tsiku la lero And he said, That is Boaz, blessed be thou of the Lord, my daughter. for thou hast shewed more kindness in the latter end than at the beginning. Inasmuch as thou followedst not young men, whether poor or rich. nati iye amene amalankhula apa tsopano ndi boazi yehova akudalitse mwana wanga Chokoma chako wachichita potsiriza pano chiposa chakuyamba chija popeza sunatsata anyamata angakhale osauka angakhale achuma. It's God who blessed his people. Ndi Mulungutu amene amadalitsa anthu ake. Nobody can bless people. Ndiye kulibe munthu amene akhoza kudalitsa munthu mnzake. So Boaz saw that Ruth is worthy to be blessed.
ndiye boazi anachiona kuti chitu nchabwino kuti rute adalitsidwe wayenera kudalitsidwa When Christ was going unto heaven in John chapter 17, he prayed for his church because he saw that his church needs a blessing.
ichitu nchifukwa chake ambuye yesu ataona kuti nthawi yakwana yonena kuti apite kumwamba m'buku la genesis chapter 17 anadalitsa ophunzira ake chifukwa anadziwa kuti ophunzirawo akufunika dalitso So God blessed his church. ndiye mulungu amadalitsa mpingo wake Now Boaz is preaching to Ruth that let the blessing of the Lord be unto you, my daughter. Ndiyeno Boazi akulalikira kwa Rute, kumuuza, kumuyankhula Rute, kunena kuti, Dalitso la Yehova likhale pa iwe, mwana wanga. So first of all, we see Boaz is seeing the Ruth as his daughter. Ndiyetu poyamba tiona kuti Boazi amamuona Rute monga mwana wake, as the sons of God. monga ana a Mulungu.
And again, we see Boaz marrying Ruth as his wife.
ndiponso nthawi yomweyo tikuona Lu- ah, boazi akukwatira rute monga mkazi wake as the church of Christ, married to Christ.
mongatu mpingo wa khristu thupi lace la khristu But why did Ruth need a blessing from the Lord? koma nchifukwa chani rute anafunika dalitso lochokera kwa mulungu
The Bible answers the midst sentence says, For thou hast shewed more kindness in the latter end than at the beginning.
Yankho laketu lili pamenepo pamene mu ndime yake ya khumi imene akulankhula kuti chokoma chako wachita potsiriza pano chiposa chakuyamba chija What were the more kindness of the latter that differs from the beginning? Ah, ndicho ah, kodi ndi chokoma chiticho chimene chikutisiyanisa ife nchoyamba chija chimene chinachitikacho
The genesis of Ruth, her genesis is not good.
chifukwa chonena kutitu chiyambi cha rute sichinali chabwino Because she's coming from the dead god of Moab,
popeza amachokera ku milungu ya, ku milungu ya, ya ku mowabu she was worshipping gods depending upon her works. ndiye amapembedza milungu podalira ntchito zake
She was doing whatever fits to her according to her desire.
ndiye amachita chilichonse chimene waganiza monga mwakufuna kwake So she had no good thing, no good beginning. ndeno iyeyo analibe chiyambi chabwino mu zochita zake zoyambazo The only good thing that Ruth does was to agree, accepting to be married with the son of Elimelech. chinthu chimene iye anachitako chabwino kwa iye ndi kungovomereza kukwatiwa ndi mwana ah, ah, ndi Alimeleki, ah, ndi mwana wa Ali- Alimeleki.
So Ruth was married to the son of Elimelech that draws him to Boaz to marry her. Ndiye Rute anavomera kukwatiwa ndi mwana wa Alimeleki ah, kuti amkwatire iye pamene iye anali ku Boaz, zita ana- anali ku Moabu.
What is the greater thing that Ruth does that is more kindness? nanga chinthu chimene chachiwiri chimene iye anachita chimene chinali chokoma kwambiri pamaso pa mulungu First of all, she was with Naomi and accept whatever Naomi was encouraging her to do.
poyambatu iyeyo anali ndi naomi mpongozi wake ndipo anavomereza chilichonse chimene naomi anamulangiza kuti achichite she accepted the advice of Naomi in the country, the new land of Bethlehem, where there is a living God. iyeyotu analola ndi kulangiza malangi, uh, kulandira malangizo a naomi mpongozi wake amene iyeyo anampasa ali ku dziko la chilendo ku dziko limene iye anali asanakhalepo Don't forget that John chapter 6, 44 says, Nobody can come to Christ if God never draws him or her.
musayiwaletu kuti pali mawu amene akupezeka m'buku la yohane chapter 6 ndi vesi ya 44 amene akulankhula kuti kulibe munthu amene akhoza kudza kwa ine ngati ambuye samkoka iye So it's God who draws Ruth to cling to Naomi, to Bethlehem, because there is Boaz waiting to be a her kinsman. ndiyetu ndi mulungu amene ana- anamkakamiza lute kapena anampasa mtima wakukakamira lute kuti amulondole mka mpongozi wake naomi chifukwa chonena kuti ku, ku ah, chifukwa chonena kuti kumeneko kwawo kwa naomi kuli ndi kumene kuli boazi mwamuna amene alili omuwombolera So the clinging to Naomi, the gleaning in the field of Boaz, the going during the night to Boaz's field, the everything that Ruth does are the greater things that uh, are more kindness that Ruth does.
ndiye kukhalabe ndi naomi komanso kumvetsera malangizo ake kukakhala munda wa mpesa mmene amakunkha iyeyo ndi kukakamira munda umodzi omwewo ndi kukapezekanso kuti anakapezeka ku, ku, ku mapazi a boazi usiku chifukwa kuti ah, naomi anamulangiza iye kuti atero chimenecho ndi chimene anachichita chimene chinali chabwino chimene amachitchula kunena kuti chokoma chochita chako chomwe wachita pomaliza nchokoma choposa choyamba chija sitting under Naomi's feet and hearing the advice and does everything according to the advice given are the latter things, more kindness that Ruth does.
ndiponso kukhala pansi pa mapazi a naomi ndi kumamvetsera malangizo amene iyeyo ana- anamuwuza ndi kukwaniritsa zonse zimenezotu ndiye zokoma zachiwiri zimene anazichitazo Nobody can sit down under Christ's feet and he starts hearing Christ speaking. If it is not pleased by God, to let him be silenced and sit down. kulibetu munthu amene akhoza kubwera kwa khristu nkukhala pansi ndi kumamvetsera zolankhula za ambuye yesuyo ngati si mulungu mwini amene wachita kumkoka iyeyo kuti akamkhazike pansi It's God who makes everything to be according to the way designed and patterned uh, with uh, by Himself. ndi mulungutu amene amapanga zinthu zonse monga mwa mmene iye anakonzeratu ndi kukhazikitsa kwa iye yekha
So Ruth had an advice from Naomi and was told by Boaz that the latter things are more kindness than the beginnings. ndiye rute anakhala womvera malangizo a mpongozi wake naomi ndipo analankhulidwanso ndi boazi kuti zokoma zimene wazichita pomalizazi ziposa zoyamba zija
Here again, we can see that Ruth on herself, she's not a good lady and she does nothing good. But because of the grace of God, that makes her to do good, and because of that grace, she does more kindness than the previous. ndiponso apatu apatu tionanso kunena kuti rute pa yekha analibe kanthu kabwino kamene iye akanatha kukachita koma ndi chisomo chimene chinamugwiriziza ndi kumulimbikitsa kuti iye akhale ozichepesa ndi kupanga ndi kukhala womvera kotero kuti ndi chisomocho chimene chinamu- chinamugwiriziza ndi kumuyimisa kuti akhale choncho In our own, we are very sinful, wretched, blindness. We can never do something good acceptable before God. ifetu pa ife tokha ndife anthu ochimwa onyansa onunkha ndipo sitingathe kuchita kanthu kabwino kolandirika pamaso pa mulungu And there is nothing good in us that we does. Our preambles is but evil and sinful.
ndipo kulibe kanthu kabwino kamene ifeyo tinachita ndipo zoyamba zathu ifeyo ndi- ndi uchimo ndi zoyipa basi But when it pleased God to draw us to Himself, it's God Himself with His mercy makes us to do a greater, more kindness before Boaz. That is Christ. koma komatu pamene panakondweresa mulungu kuyika chifundo chake pa ife ndi pamene anatigwiriziza kuti tikachite tsopano zabwino zimene ndikulondola ndi kukhala pansi pa yesu khristu
So in us there is nothing good, but in Christ we are good and does more kindness.
ndipo mwa ife pa ife tokha palibe kanthu kabwino koma sino pamene tikhala mwa yesu khristu mpamene paonekera kuti tili nazo zokoma kapena kuti tili nazo zifundo mwa khristuyo Where is this kindness comes from? ndiye chokoma chimenechi chimachokera kuti tsopano Ca- It comes from Christ Himself, is the kindness God, Christ the Lord. ndiye zimachokeratu kwa khristu mwini wake chifukwa iyeyo ndiye wachikondi which means the kindness that Ruth does was given by the same Boaz because it's Boaz that saw that in Ruth there is more kindness. izitu zikutanthauza kuti chokoma chimene iye rute anachichita pamaso pa boazi chinachokera kwa boazi mwini chifukwa ndi boaziyo amene anaona kuti mwa rute muli chiko- ah, muli chinthu chabwino In her own, in Ruth, there is no more kindness, but the kindness given by Boaz himself. komatu mwa iye yekha rute analibe kanthu kena kalikonse kabwino koma kabwinoko kanachita kuperekedwa ndi boazi mwini Our preambles is but evil things in our own there is nothing good. The goodness is Christ who just uphold us with his grace and makes us seems and sees to be good.
zoyamba zathu ifeyo ndi uchimo ndi zonyansa ndipo mulibe zoya- mulibe zinthu zabwino mwa ife kotero kuti zabwino zathu ifeyo ndi khristu amene amatipanga kukhala, uh, kukhala abwino mwa iyeyo
The second thing or the other thing is in the, another sentence of verse 10, whereby it says, In as much as thou followedst not young men, whether poor or rich.
ndipo chinthu chinanso chomwe chikuonekera mu ndime ya khumi yomweyo akulankhula kuti popeza sunatsata anyamata angakhale osauka angakhale achuma
Now, don't forget that Boaz was encouraging and was preaching to Ruth that never being persuaded with anybody.
ndiye musayiwaletu kuti bowazi amamulangiza ndi kumulimbikisa rute kuti asakopeke mtima ndi wina aliyense

ndi chifukwa chake ngakhale naomi anamulangizanso rute chimodzimodzi monga mmene anayankhulira mu ndima yake yachinayi m'buku lake lomweli la rute mutu 4 amute rute mutu 3 pamene amamuuza zonena kuti ndipo kudzali akagona upenye apo ati agone nuumuke nuuvundukule ku mapazi ache nuugone ndi iyeyo kusonyeza kuti ndi iyeyo amene amamu- analangizidwa rute analangizidwa ndi naomi kuti achite zinthu zonsezo
And again, we saw Boaz encouraging Ruth to see the way that are reaping in the field, see them with very attentively.
ndiponso tu naomi anamulangiza lute kuti iyeyo maso ake akhale pa ochekawo aonetsese ndithu ndi kuzindikira icho chichitikecho It's Boaz encouraging or advising, not Naomi.
ndiye ndi boazi amene amamulangiza osati naomi koma amamulangiza amamulangiza ndi boazi Boaz encourages Ruth to mark and see the reapers that are before her.
ndiye boazi amamulangiza rute kunena kuti iyeyo akhale maso pa anyamata ochekawo ndi kuwa- ndi kuwaonetsetsa ndithu
While Naomi is advising same Ruth that mark Boaz. pamene naomi anamulangizanso rute yemweyo kuti amdziwe bowazi So
Boaz was encouraging Ruth to mark the reapers so that they might reap more from the reapers, not them to be a, a good marker to her.
ndiyeno uh, boazi amamulangiza tsopano rute kunena kuti iye akhale maso maso ake ayang'ane pa ochekawo kuti akolole apeze zinthu zambiri osati kuti yesu ayang'ane pa iye ayi But the word to mark most, it's that him Boaz, where he gonna sleep. You mark the place, you know Boaz, you expertise Bo- Boaz so that you should be with Boaz and mate with Boaz. komatu chinthu chimene chili chofunikira koposa zonsezo ndi kumudziwa boazi ndi kuzindikira pamene ati agone kuti ukachite zonse monga mmene boaziyo ati akakuuzire tsopano
Now Ruth has done whatever was advised by Naomi and by Boaz. Now Boaz is speaking to the same Ruth that have hold on, that have hold the advice and kept it safe willingly.
ndeno rute poyamba amene analo- analangizidwa ndi naomi komanso kulangizidwa ndi boazi anachita zonse monga mmene analangizidwira m'malo mwake tsopano boazi akumuyankhula akapena kuti akumufotokozera tsopano chimene iyeyo akufunika kuti akhale apa He says that Ruth, you have done a better thing because Inasmuch as thou followedst not young men, either the young man is poor or is rich. ndi chifukwa chake amamuwuza rute kuti iwe rute chinthu chotsiriza chiwachita ichi nchokoma popeza sunasata anyamata kapena achuma a- a- kapena osauka kapena achuma This is the advice of Jesus Christ giving to his church that no, and never followedst thou the rich or poor young men, know your husband, myself, Christ of the scriptures. Ndiyetu uyu ndi Khristu amene akulangiza mpingo wake kuti inuyo musakopeke ndi anthu onse kapena kusata anthu achuma kapena ku- ah, kusata olemera koma kuti maso anu ndi kukhazikika kwanu mukhaletu pa ine amene ndi mwamuna wanu amene ndine Khristu.

preaching false gospel. Be careful with those guys. Follow them not.
palitu anyamata amene ndi olemera odzaza ndi uthenga wabodza ndiye mukhale maso musamalire musalondole amenewo
Because First Timothy chapter 4 verse 2 says, chifukwa tikamawerenga m'buku la 1 timoteyo chapter 2 yo akunena kuti
Maybe for it to be clear, uh, taken, let us start by verse 1 and 2.
mwina mwake tingoyambira pa vesi lake loyambalo ndi lachiwiri

Koma Mzimu anena monenetsa kuti m'masiku otsiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamala mizimu yosocheretsa ndi kuphunzitsa ah, maphunziro a ziwanda. So, who are the teachers of the doctrines of devils?
Ndiyeno ophunzitsa maphunziro a ziwanda ndani?
Who are uh, the people that give heed to seducing spirits?
ndiyeno anthu amene ama- amapereka ama- amaonetsera maphunziro a ziwanda kapena kuti amene ama- amapanga zokondweretsa mizimu yoyipayo ni ndani The answer is in verse 2, whereby it says, speaking in lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. ndiye yankho lake lili mu ndime yake yachiwiriyo imene akunena kuti m'maonekedwe onyenga a iwo onena mabodza olochedwa mchikumbumtima mwawo monga ndi chitsulo cha moto
They are rich in hypocrisy, but you can never see them and know them if it is not the Lord who will open your eyes and recognize them. iwotu ndi olemera ndi achuma m'maphunziro akusocheresa ndi maphunziro onyenga komano iweyo sungathe kuwazindikira iwo ngati si khristu mwini wake amene akhoza kuzivumbulutsira kwa iwe kuti uwazindikire iwo When you see their conscience, it is seared with a hot iron. nde mukamaona chikumbumtima chawo ncholochedwa monga ndi chinsimbi cha moto It, it looks very hot, very spiritual, very gospel, while it's antichrist. ndiyetu chimaoneka champhamvu cha moto chooneka za mphamvu za uthenga koma pamene iwo ali okana khristu Blessed be Ruth,

komatu wodala ndi rute amene iyeyo anatsegulidwa maso ndi kuti akaone ndi kukazindikira anthu amene ndi olemera amene ndi achuma mu uthenga wa opotoza anthu kapena uthenga wonyengawu amene chikumbumtima chawo ncholochedwa ndi moto kotero kuti akazindikire
Don't be persuaded with any person anyhow, Church of Christ. musasocheretsedwe ndi munthu
anthu amene amabwera ndi chikumbumtima chooneka ngati choona there is multitudes of people that looks like the men of god pali anthu ambiri amene amaoneka ngati anthu a mulungu they preach they act they do whatever like they are men of god amachita zinthu mwina mulimonse ngati anthu a mulungu while they are not pamene si ali anthu a mulungu but the grace of god koma mwachisomo cha ambuye he opens our eyes amatsegula maso so that we should seek christ of the scriptures kuti amudziwe yesu wa m'malemba because christ of the scriptures yesu wa m'malemba is more different ndi wosiyana kwakukulu with this christ that are in this world. ndi yesu amene akupezeka ku dziko lapansi kuno There is clever people that are coming, going up and down. pali anthu ochenjera amene amapita uku ndi uku They are taking briefcase, Bibles, preaching like the men of God. amatenga zikwama zawo kumayendayenda kumalalikira ngati uthenga wabwino But they are not. koma zisali choncho So, church of God is not to slumber. Wake up from your sleepiness. mpingo wa mulungu musapusitsidwe dzukani muone yesu weniweni wa m'malemba Don't communicate with everybody. musalumikizane nawo anthu a mtundu umenewo If somebody comes to you, ngati wina wake abwera kwa inu ngati ameneyo ask him, which Christ do you believe? mufunseni ndi yesu uti amene mumamkhulupirira Let, let him preach the Christ that he, him who knows. Mu- mu- asalalikire yesu amene amamudziwa koma alalikire yesu amene mukumudziwa yesu wa m'malemba If she preaches to just a minute, you know that this one is having uh, a false Christ, not the Christ of the scriptures. ngati angolalikira mwina ka ola kamodzi mukhoza kuzindikira kuti "Ah, yesu akulalikirayo si yesu wa m'malembayo Because the spirit of Antichrist will be revealed when he just started preaching. Ah, chifukwa mzimu wa anthu onyenga amene akuyendayenda m'maderamu will be seen when he started preaching. amayamba achimwa asanayambe kutumikira So the Bible says baibulo likuti
Ruth was not persuaded with young rich men.
baibulo likuti rute sanapusitsidwe ndi anthu olemera amenewo
But he clinged to the word advised. adadzikonzekeretsa kumvera kumawu a mulungu So the word of God is the word that will uphold us and keep us. mawu a mulungu ndi amene akhoza kutigwira tikagwira amatisunga ifeyo tisatawetawe ndi kutayika In our own, we can never manage to uphold the word of God, ife pa ife tokha sitingathe kusunga mawu a mulungu but it's the word of God, it's God that will uphold us. koma yesu khristu amene ali m'mawu ake ndi yekhayo amene akhoza kutisunga ife kuti ifenso atizindikiritse ndi kusunga mawu ake It's only the elect, the saints, the chosen that will be upholded by the word of God. ndi anthu okhawo amene adasankhidwa nakhazikitsidwa ndi mulungu amene akhoza kusunga mawu a mulungu ndi kukhazikika mmenemo So Ruth was a blessed lady. tsopano rute anali mzimayi wodalitsika The church was a blessed church. mpingo udali mpingo odalitsika The church has been blessed during the time when Christ was nailed on the cross.
mpingo udakhala wodalitsika kuchokera pamene yesu adakhomedwa pa mtanda So that day one crucified on the cross, church were saved and blessed. pamene yesu adakhomedwa pa mtanda mpingo udapulumutsidwa komanso udayeretsedwa Ruth was blessed when she met with Boaz during that night.
rute adakhala odalitsika pamene iyeyo adalumikizana ndi boazi usiku ujawo So because she is a blessed lady, Boaz says, God bless you.
tsono iyeyu rute atalumikizana ndi boazi adakhala odalitsika nchifukwa chake boazi adanena kwa rute kuti kuyambira lero ndiwe wodalitsika To conclude the message of today, kuti tiombe mkota wa uthenga wa lero that is on verse 11. umene ukuchokera mu vesi 11 He said, The latter things are more kindness, differing from the, uh, the preamble things, the beginning.
vesi namba 10 la buku la rute akuti nati iye yehova akudalitse mwana wanga chokoma chako wachichita potsiriza pano chiposa choyamba chija popeza sunatsata anyamata angakhale osauka angakhale achuma Here we see two times. panopa tikuona nyengo ziwiri The first time are the beginning times. Ah, nthawi yoyambirira tikuona kuchiyambiriro kwake The second time is the later time. Ah, nthawi inayi tikuona nthawi imene yapitayo ya kumapeto The beginning time nthawi yoyambirira is the time whereby Ruth is in Moab, has been taken there. He went to Bethlehem. Ah, nthawi yoyambirira tikumwona rute ali kwawo ku mowabu akutengedwa ulendo kupita ku betelehemu She had a false God, a dead God. She was not worshiping the true living God.
iyeyu ama- analibe mulungu samadziwa mulungu oona amapembedza milungu yakufa kwawo ku mowabu But in the other time, koma nthawi itakwana we saw Ruth had a living God.
mapeto kwake luti adakhala wa moyo The God that saves. mulungu amene amapulumutsa the God that protects, mulungu amene amateteza the God that leads people, mulungu amene amatsogolera anthu ku choonadi the God that saves,
amapulumutsa mpingo wake the God that brings all sorts of good things to his people. mulungu amene amachita zinthu zonse zabwino kwa anthu ake This is the God that the Bible is speaking about Ruth. ameneyo ndiye mulungu amene baibulo likulankhula nkhani yokhudza luti that Ruth is a blessed lady. kuti luti anali mzimayi odalisika Why blessed?
chifukwa chani adali odalisika Because he met with Boaz as the husband, chifukwa adakumana ndi boazi ngati mwamuna wake who is to be her husband. ndipo adakhala mwamuna wake
Blessed is the church that met with Christ. Ah, madalitso amakhala pa mpingo amene ulutsogozedwa ndi ambuye Christ died on the cross because of his church. yesu adafa chifukwa cha mpingo wake Nothing missing, nobody missing. Only the elect were saved on the cross. ndipo aliyense osankhidwa palibe amene angapitiriridwe ndipo chipulumutsochi ncha okhawo amene adasankhidwa And God blessed them, ndipo mulungu amawadalitsa and He gave them salvation, ndipo adapatsa chipulumutso and He gave them everything. anapatsa chilichonse So, because of this, m'malo mwa chimenechi Christ is speaking to His church. ndipo yesu akulankhula ku mpingo wake May the Lord bless the church. kuti mulungu amadalitsa mpingo wake Because the word of God, the scriptures are with you. chifukwa choti mawu a mulungu ali pa mpingo ndipo mawu a mulungu ali mwa inu We are blessed because of Christ. ndipo ndife odalitsika chifukwa cha yesu khristu Christ is our blessing. ndipo yesu ndiye dalitso lathu He blesses us with his salvation. ndipo adatidalitsa ife ndi chipulumutso chake And the salvation is the gift given to us. ndipo chipulumutso ndi mphatso imene idaperekedwa kwa ife It has been given to us freely without giving or paying money. ndipo chinaperekedwa kwa ife mwaulere posape- posalipirapo kena kali He's very free and free and free. ndipo ndi chaulere chaulere kwa ifeyo ndi chaulere But it is free only to the elect honoring. ndipo ndi chaulere kwa iwo omwe amene mulungu adawasankha But to those who are unelected ndipo people, kwa iwo amene ngosasankhidwa they have left to themselves. ada- adakhalira okha And God have got no business with them about salvation. mulungu alibe nawo ntchito adasiya Even they cry, even they do what, God will never remember them. chilichonse chimene angathe kupanga sangapindule kanthu God will never remember them.
mulungu sadzakumbukiranso Blessed are is the one God remembers. ndipo anthu amene ali odalitsika ndi okhawo amene ali mamembala ake a yesu khristu amene adawasankha Those God remembered them. onse mulungu adzakumbukira
Blessed be those that hear the gospel because God remembers them. ndipo mulungu adzatenga onse oitanidwa ndi osankhidwa kukhala odalitsika chifukwa mulungu adzakumbukira nthawi zonse ngati ana ake amene adawasankha